aw ni yakuma bi an bɛna supu dɔ de kɛ min ka di maakɔrɔbaw da wa a ka di denmisɛnw fana da ale supu in kɔni a ka di bɛɛ de da an bɛna a kɛ ni nura mɔgɔw ka avɔni de ye awɔ avɔni bɛ sɔrɔ nura mɔgɔw bolo dɛrɛ wa nɔnɔmugu fana kɛrɛbɛtɛ o bɛɛ lajɛlenlen bɛ sɔrɔ u fɛ an bɛ ji litiri tilancɛ k'an ka da kɔnɔna na komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an ka da in kɔnɔna na an bɛ kɔgɔ dɔɔni k'a la tomati b'a la karɔti b'a la marinadi binkɛnɛ jaba dɔɔni sogobu awɔ sogobu de bɛ k'a la dɛ nka ni sogokoloma ka di i ye baasi den kelen t'a la pɔwurɔn dɔɔni fana b'an ka da kɔnɔna na ne ka supu in ti bɛrɛ ye bi o de y'a to ne bɛna avɔni teminvɛri ɲɛ kelen bɔɲango dɔrɔn ta nka n'a sɔrɔla i ta ye dagaba ye i b'a caya ka tɛmɛ nin kan dɛ sabula supu min don a ka di kosɛbɛ an ka daa kɛfɛnw balabalalen ɲuman an bɛna a bɛɛ bɔ sisan ka taa susu kolonin kɔnɔna na an b'a don ɲɔgɔn na kosɛbɛ walima n'a sɔrɔla mikisɛri b'i bolo i b'a bɛɛ si mikisɛri kɔnɔna na i bɛ ji dɔɔni fara a kan i n'a fɔ ji kari bɔɲango an bɛna avɔni munu an ka da kɔnɔna na awɔ nura avɔni kɔni ale kɔni a ɲɔgɔn tɛ dɛ wa a k'a dɔn k'a fɔ ko 100 pourcent naturel de don an bɛ tasuma dɔgɔya a kɔrɔ k'a to yen nɔ a ka tobi miniti damadɔ miniti damadɔ i bɛ sin k'a ye ten nɔ a bɛ sin ka dunni dabɔ ten dɔ n'a ye dunni dabɔ an ka nafɛn ninnu ni minnu an y'a sin ta an bɛna olu bɛɛ lajɛlen k'a la n'a sɔrɔla ko migisɛri t'i bolo baasi tɛ i bɛ se k'a susu kolonin kɔnɔna na i kɔni b'i jija k'a sin dɔɔni dɔrɔn waasa a ka bɔ ɲɔgɔn na sabula a nin ka di tan cogo de la an bɛ episi ni tulu dɔɔni dɔrɔn k'a la n'a sɔrɔla denmisɛn fitinini don i n'a fɔ kalo wɔɔrɔ bɔɲango ayi episi tɛ kɛ olu ta la nka ne bɛna nin di den minnu ma ani maakɔrɔba minnu n'o ye anw yɛrɛ ye den in san bɛ san fila bɔɲango la a mɔnni tɔ tolen miniti duuru bɔɲango ye an bɛ epinari bulu dɔɔni tigɛ k'o nin fili a ɲɛfɛ an bɛ sɔrɔ k'a bila sa k'a to yen nɔ a ka wusu a dunnenba ka di maa dɔ ye nka komi n y'a fɔ cogoya min na nin fasuguya ninnu dunnen man di ne ye ten nɔ i bɛ ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma sabula kuma dɔw la n'i y'a jigi ka bɔ ta kan n'a bɛ ka sumaya dɔrɔn i yɛrɛ b'a ye a bɛ sin ka ɲɔgɔn minɛ dɔɔni ten nɔ nka n'a y'i ja i bɛ se k'i ta dun ka tɛmɛ nin kan dɛ